98.3 FM ọ ji m n'aka na gị na Ikem Asika nọrọ ọfụma n'oge ya bụ agba egwuregwu ee cheta na ọwara ọfịa ga-abịara gị n'izu ụka na-abịa abịa n'ụdị oge a nkeji iri na isii ka o ji gafee elekere itoolu n'ụtụtụ a obike nwana mgbe obike icheoku igbo niile afa m ka ọ bụ ugbu a anyị ga-amalite ihe mmemme anyị

isiokwu anyị wee bụrụ nke gbadara okwu na valentine eh, dịka a na-emerebe mmemme valentine tata eh, mkpụrụ ụbọchị iri na anọ n'ọnwa febụwarị anyị nọ n'ime n'afọ 2024 ọ bụ ya bụ ihe ga-enebe anya nke ụtụtụ a iji wee kọwaa mara ife kpatara ndị mmadụ tata ji bụrụ nnukwu ụbọchị bụrụ ụbọchị eh, ndị mmadụ ji ịfụnanya ji akpagharị n'ikuku ya ka anyị ga-enebe anya nke tata onye nye m ọnụ onye ga-erisi ụlọ mmadụ ọrịrị eh, onye gịnị onye bụ eh, valentine ma na-ekwu mana ụfọdụ amara na ọ mmadụ ịghọtago ọ dị ma ya bụ mm, okwu a kpụ n'ọnụ ugbu a n'ụtụtụ a eh, gbasara ya bụ emume valentine anyị na-ekwu maka eh, valentine bụ otu eh, otu saint ịghọtago bụ onye rụrụ ọrụ ebere ọrụ ebere tinyekwaziri ọrụ ebere na ịfụnanya na ịtụ ọcha mkpụrụ obi ọtụtụ mkpụrụ obi enyere mmadụ rụrụ ebere nyere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ihe na-esiri ndị ụwa na-atụ n'ọnụ igosi mmadụ mkpa ọ dị eh, na mmadụ kwesịrị ịfụ mmadụ ibe ya n'anya Eh, n'anya o nwere ọtụtụ ndị ozi hmm, o nwere ọtụtụ ndị nsọ yes o nwere ọtụtụ ndị nsọ ndị ọzọ mana tata a mapụtara ka e were na-eme mmemme iji wee kwanyere nwa amadi a ugwu maka mbọ ọ gbara iji wee rụọ ọrụ ebere wee nye mmadụ na ibe ya nakwazi ọrụ igosi ịfụnanya ịkọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị na ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya dịka i si wee mee gịnị fụ onwe gị n'anya so anyị na-aga n'iru anyị ga na-ebitụgasị aka ịfụnanya anyị na-ekwu ụdị ịfụnanya anyị na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ a ịghọtago na mm, ihe ndị ọzọ gasị a na-emegasị n'ime valentine otu a oge dị otu a ya bụ valentine a na-ekwu okwu ya bụ onye nsọ onye nsọ naworo mmụọ mana eji taa mapụtara tata iji mba ụwa bụ iji wee na-emerube mmemme ya bụ nwa amadi naworo mmụọ maka ọlụ ịfụnanya ọ rụrụ wee nye mmadụ na ibe ya nke n'ịga n'iru ọtụtụ ndị mmadụ ji ihe dịka mpempe akwụkwọ kaadị edegasịrị ihe na-egosi ịfụnanya wee na-enyegasị mmadụ ibe fa eh, dịka eh, ndị si wee na-eme eh, ụfọdụ na-eji wee na-echeta nwa amadi a na-ekwu okwu ya ebe ụfọdụ na-agakwazi netagasị ndị na-enwerọ ka ọ ra fa n'ọnụ nke a bụ iji wee lụkwa ọlụ obi ebele afụ dịka nwa amadi a lụrụ ụfọdụ na mm, ụfọdụ na-emekwezi na-egokwezi ee flawa ee ee, na-enyekwasị mmadụ ibe ọ bụrụ if- dịka ife onyinye iji wee na-egosipụta ịfụnanya ee ya bụ nwa amadi onye nsọ a nwụrụ nara mmụọ maka ọlụ ọlụ ịfụnanya na ọlụ ebere ọ rụrụ n'etiti mmadụ na ibe ya mana ọ bụrụ na i nee anya ugbu a ị fụ na oge ọbụla oge ọbụla a nụrụ ka a na-ekwu e, valentine valentine e, saint valentine yes ka anyị na-eme ka ndị mmadụ mata yes na ọ saint ka ọ bụ a da ama ama ị ghọtago Eh, St. Valentine ọtụtụ ife ka ndị mmadụ na-achịkọbazi n'oge a eji ya bụ oge Valentine wee na-emerube ị ghọtago n'ụdị igosi ịfụnanya ma gị cheta oge mmalite na m gwa gị ife nwa amadi a ọlụ ịfụnanya na ọlụ obi ebere nwa amadi a nakwazi ịchọracha mkpụrụ obi ọ bụrọ sọ eh, ọlụ ịfụnanya ka nwa amadi a eh, lụrụ mere na ọlụ ọlụ dị egwu mere e ji wee mapụta tata eh, ka e were wee na-eme gịnị eh, ncheta eh, ịkwanyere ugwu em, ya bụ ọlụ dịgasị iche iche ọ lụ bụ nwa amadi a Eh, eh, tata ọtụtụ ndị mmadụ na-aba ya afa dị iche iche were na-emerube ọtụtụ ihe dị iche iche em, n'ebe dị iche iche so na ajụjụ anyị n'ụtụtụ a wee bụrụ gị bụ onye na-ege m ntị ee i chere na ndị mmadụ ka na ee dịka nwa amadi a si wee gbaa mbọ igosi ịfụnanya n'ebe mmadụ na ibe ya nọ ee na-akpaghị oke ị ghọtago ee so o mere ka mm, mbọ ọ gbara o mere ka a mata na ịkpa oke ị ghọtago adịrọ mma bụ ihe jogburu onwe ya na mmadụ kwesịrị na-afụ mmadụ ibe ya dịka o si wee fụọ onwe ya n'anya ee kpatara na ịfụnanya love love iwe a tata ihe niile a na-ekwu bụ love love love ọ ka i si wee ghọtazi love nke gị ka ọ ka i si tinyekwezi ya n'ọlụ mana isi sekpụ ntị tata bụ ya bụ ịfụnanya eh, anyị na-ekwu okwu ya ime ncheta nwa amadi a ọlụ ebube dị iche ọlụ dị iche iche ngosi ịfụnanya mmadụ ibe ya ịfụnanya gosi na mmadụ ncha bụ ofu na-akpaghị oke bụ ya ka na-emerube tata ọ na-ajụ gị nwa na-asị gị bụ onye na-ege ntị ebe a ị cherere na e, n'uche nke gị o na valentine anyị na-ekwu okwu ya na ụtụtụ a na ndị mmadụ ka na-emerube ke e, na ndị mmadụ ka na-emerube ya bụ mmemme dịka o si wee kwesị n'uche gị bụ onye na-ege ntị otu ma ọ bụ na-asị gị asị gị kwube nnọọ ahụ ịghọtago ị ga-eche ị chere na ndị mmadụ ka na-emerube ya bụ mmemme eh? Eh, kedu ụzọ kacha mma i che na ndị mmadụ kwesịrị ihe i che na ndị mmadụ kwesịrị na-ebu n'obi wee na-eselebreti valentine st valentine ịghọtago a na-eselebreti every 14th eh, oke ọ bụrụ na ọnwa february dị na dị na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ kwa arọ ọbụla ka a ji emerube ya bụ mmemme so ọtụtụ ndị mmadụ na-achịkọba ọtụtụ mmemme o nwe ndị na-achịkọba shoo dị iche iche ee eh, oriri na ọṅụṅụ ịghọtago so na ọ bụrụ na gị bụ onye na-ege ntị oge m ga-emepe igwe ugbu a eh, ị ga-agwa m ife i lo na ya bụ valentine anyị na-ekwu okwu ya mhm. eh, gwa m ọ bụ na ị chere na ndị mmadụ ka na ee emerube ya bụ mmemme ka o si wee kwesị ị ga-eme ka m mata ebe a ọ bụkwazịrị na i che na ndị mmadụ abaga abaghị ya afọ ọzọ ya okwezi ya akwa ọzọ n'aka nke ọzọ ga-emekwezie ka m mara maka na ụzọ kacha dị mma i che na onye ọbụla na-eselebreti St. Valentine kwesịrị ife ọ kwesịrị ibu n'uche wee na-eme ya bụ mmemme na 07017222983 ma 090911093 cheta na ihe anyị na-akpa na nke ụtụtụ a bụ maka St. Valentine dịka a na-emerube mmemme tata ọnwa Febrụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ mana tupu nke ahụ ịmago amarọ m gị bụ onye na-ege ntị eh, ka i si wee na-akwadobe ịta ka i si wee na-akwadobe ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche ee eh, o nwe ndị ọ dịkwazi mkpa rinne ọ dị mkpa rinne ejikwazi ya bụrọ sọ ee ịfụnanya a na-ekwu igosi mmadụ ịfụnanya ee ọ bụ na afa gị bụ ịfụnanya ọ bụrọ gị ka anyị na-ekwu anyị na-ekwu maka mm, maka ịfụnanya nke nwa amadi a bụ saint gosiri ọtụtụ ndị mmadụ so na n'ụtụtụ a ọ dịkwazị mkpa dịka a bịa na ezinụlọ dị iche iche e nwere ọtụtụ ezinụlọ ee ife dịka ka anyị sịkene n'ebe mm, ndị nne di na nwunye di ịghọtago ehe nakwa di na nwunye ji enwegasị nsogbu so ohere a bụ mm eh, maọbụ onye gị na ya na-ese okwu ya bụ nnukwu ohere e ji wee mee gịnị wee kpezie eh, gị na onye ahụ enwee mkpezi igosi ịfụnanya ịghọta ihe m na-ekwu ehe ugbu a bụkwazi oge ị nwere ike dịka nwunye nwa nwere ike iji wee sie ezigbo nni ezigbo nni a kwara aka wee sie wee ike wee gosi nne di ya ịfụnanya ọkwa nne di gosikwazie nwunye nwa ya ịfụnanya ịgbara nnọọ ife gị ma ife onyinye ga-egosi e, nwere ike iweta iru ọchị wee nye onye afụ hmm? ma nwunye gị maọbụ di gị o ị ghọtago maka na ya bụ ihe mmemme nọ n'ikuku ugbu a na-eselebreti ọ bụrọ sọ oriri na ọṅụṅụ amami otu ihe m na-ekwu ọ bụ oge gị bụ onye na-ege ntị nwere ike iji wee gbanwee ọnọdụ i chere na ọ dịrọ mma gosi ịfụnanya ya bụ ya bụ mmemme a na-eme taata so ọ bụrụ na ị kpọọ m na 07017

Ee, ihe a na-akpọ Valentine Day, mgbe ka ị na-ekwu n'ụtụtụ a. Mm. Ee, ee, anyị bụ ndị Igbo na-eme ya mana ụfọdụ amaha. O nwere ebe m ga-ekwu okwu n'abalị taa. Ma ọ ya-abụrụ dị ka ebe 8 to 9 o'clock. Mm. Ṅaa ntị, anyị bụ ndị Igbo na-enwe ihe a na-akpọ Valentine Day. Ọ bụrụ na i ji akwụkwọ ide ide akwụkwọ eji ede ihe were ya kịta ọ dịkwuazị ma na baịbụl ṅaa ntị mgbe gboo gboo si bụrụ gboo ma ọ bụrụ enyi m nwoke Ayaka Nsugbe Ọzọemena Mm. mgbe o si bụrụ gboo ọ na-abụ ụmụ okorobịa ị ga-eji izu ụka naabọ ọnwa otu ọnwa na-akwadobe nwaanyị ahụ ị hụrụ n'anya ị ga-alụ ma ọ bụ enyi gị nwaanyị ya nne ya na nna ya ga-ama na ngị na ya bụ ọyị ị ga na-eje ọrụ na be ha ị ga na-egbori ya mana ị ga-atụbakwu ya ime ma egbukata gị ọ ja-adị ime o ruzie ụbọchị ofu ụbọchị a na-ewepụta eji eme mmemme ya ihe anyị bụ Ihiala na-agba akụkụ Mm. i wee were ngwongwo na ngwongwo niile eji achọ nwaanyị mma ma nke a na-agba n'aka ma nke a na-agba n'olu ma nke ịchata nke a na-eyi n'ụkwụ ọla abụọ la-eme chakam chakam i lele nwaanyị a mmiri na-ezo ya n'ahụ

ọ na-aga ụkwụ ya ji emetụ ala wee ruo n'ahịa Mm, e jezie n'ahịa ha tụọ onye ụra na-aga a na-eti ya akpa mm, ee onye nwoke nke a emeela ego ihe nwoke ọyịzi nwoke nke a ma ọ dịghị nke a emeela ego ihe gịnị ka a na-akpọ ya bụ lovers day ahụ valentine day Mm. ihe anyị na-akpọ ya bụ ịzụ ahịa mkpa ịzụ ahịa mkpa

Ọ dị n'Oru dị n'Igbo. Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ Valentine Day. Ọ dị adị. Mana ndị oyibo bịara be anyị wee mebisicha omenala anyị. Wee sị na ọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ mara ebula nị anyị. Ọ bụ ya ka a bara afọ asaa a la-akpọ ya Valentine Day. Nke anyị abụrụ ihe ndị pagan, ihe ndị na-amaghị Chukwu. Anyị bụ Ihiala akpọ ya gịnị? Ịzụ ahịa mba. Ị na-ene nwaanyị mma agwụ ya n'ahụ.

so ihe anyị na-akọwa bụ ka anyị were oge nwa wee na-ezikọ onwe anyị ịhụnanya ịhụnanya nke na-ekwu okwu abụrọ nke na-agbara ịkọta abụrọ ụwa jidere ebe dị atọ

okay all right daalụ o- okwu na-asa anya daalụ rinne ọ dị mana ogene 98.3 fm ọ bụrụ ihe anyị na- anyị ka na-agakwa n'iru o. Em, cheta ọbụna ugbu a ka i mechara na-esonyere anyị cheta na ihe anyị na-ekwu bụ maka ya bụ onye nsọ akpọrọ St. Valentine eh, maka ọlụ ịfụnanya o gosiri ndị ọ bụ na akọbakwa n'akụkọ ife nwa amadi ya eh, eh, ọ dị ya ese agụta m ebe ebe a okwu na-asa anya ebe anyị kwuru hmm, hmm, afụgo m ihe mana ọ bụ na akọba ihe e ji ugbu a na-echafụ na echafụ ebe ahụ na ọ bụ na akọba ọlụ obi ebere na ịfụnanya ọ lụlụ bụ nwa amadi ya ịghọtago mere e ji wepụta tata ka e were na-eme ncheta ya ịma na anyị ama-esi ebe a wee pụọ tata ịghọtago mana nke kasị mkpa bụ na gị bụ onye na-ege ntị mata na tata abụrọ sọ ili ibunye iru enu na-ebutu ịghọtago na o nwere ife mere e ji wepụta tata o nwere ihe tata na-egosi a na-ekwu maka ịfụnanya ee dịka o kwuru bụ okwu na ọ bụrọ nke a kụrụ mmiri ghọtago nke a na-akụrụ mmiri ọ bụkwazị nke ọ ga-abụ i nye mmadụ ị chọba ife ọ ga-enye gị ị ma ebe m si abịa Eh, so ụmụ ife ndị a niile bụ ife a ji eh, akọwa ya bụ maka St. Valentine eh, tata dịka a mapụtara iji wee kwanyere ugwu mee nchetia na ọ dị nnekwu mkpa hello onye ka ikene advantage kee ka Mbaukwu dị gaa n'iru advantage gaa n'iru

mm. kezi ihe butere side ahụ ebe valentine wụ reverend fada wee mee ihe niile a like onye a kwuru ikpeazụ na ụdị ihe nke o mere dị ka ya ọ dị ka ihe kraịst na-eme ịghọtago Mm. So, kezi kezi nke egwu ọ bịa side anyị and adị m sure na i jee n'obodo oyibo even though na ịma nke na iwu na-achị ha ndị nke ya na-eme nke love ya na-eme ndị nke ya na-eme

ee i chere na ndị mmadụ ka ee etinyerere ihe m tinyere nwa amadi ya ya bụ onye ụkọchukwu em, onye nsọ rụrụ ọrụ ịfụnanya anyị n'ọrụ ebere a niile wee nwụọ ka e bu ya n'obi wee na-emerube mmemme valentine anyị na-ekwu mmemme igosi ịfụnanya ee, kedu ụzọ i che na ọ ya kacha mma ọ ya bụ ajụjụ m jụrụ n'ụtụtụ a iji wee celebrate ya bụ ee, valentine dịka anyị na-ekwu okwu st valentine ee ọ ife m jụrụ n'ụtụtụ a

Eh, advantage na-asị na ndị mmadụ ga-ete ọnụ eh, dịka onye eh, exchange gift dịka ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọbịa na-ege m ntị ọ bụrụ na o nwekwe ka i si chọọ ịpụ tata ya na o nwee ka i si agba mbọ ka ị gwa onye gị na ya nọ ma nne gị ma nna gị ma ikwu ma ibe gị ma ọ bụ enyi gị ebe ị na-eje ada nke a bụ okwu ndụmọdụ o nwere ebe m sị na ị ga-eje o mana m sị ọ bụrụ na o nwee ka i si chọọ iwepụ ị na-ele anya gba mbọ gwa mmadụ ka i si wee na-eje ịghọtago hello onye ka anyị kene

anyanwụ ụtụtụ gị na obike obike icheoku igbo niile ka nọ mana nya bụ oge mmerube mmemme st valentine bụ onye nsọ eh, rụrụ ọrụ ọrụ obi ebere gosiri lụrụ ọrụ ọtụtụ ọrụ ịfụnanya wee nye mmadụ ibe ya na-akpaghị oke anyị na-emerube tata ọ dịkwazị mkpa rinne dịka ọ bụrụ ị bụ onye na ị na-aga ụka hmm, ya ụlọ ụka dị iche ụka dị iche iche iji wee rapụ dịka ọ bụrụ na ndị na-akpa oke na ụka bụ ụka nke anyị na ụka bụ nke anyị ndị nke bụ nke ndị nke bụ nke ịghọtago eh, because na ọ bụrụ na St. Valentine kpara oke n'oge ọ na-alụ ọlụ a na ndị ụka bụ ndị nke fa ndị nke bụ ndị nke anyị ịghọtago dị fa nwa yes ụdị ịfụnanya a na-egosi akarịrọ ị na-eme ncheta ọlụ ọma ọlụ a niile ọlụ ịfụnanya ahụ ọ lụrụ tata ọ ga-abụ ife e kpofugolu so na ọ dịkwazị mkpa na ọtụtụ ndị ụka dị iche iche agbanyeghị um, ebe ebe ọbụla nke nọ wee na-ekpe iji kwezi ofu aka afọ wee na-afụkọrịta onwe fa n'anya hello onye ka ikene ok advantage gaa n'iru gaa n'iru eh, eh, maka ajụjụ eju eh, ihe anyị na-ekwu na hmm. ihe m chọrọ ikwu so ana m ọkwanụ because Reverend Father ahụ bụ ụka ka ọ na-aga hmm. n'ụlọ ụka ka e kwesịkwanụ ịkọwalụ ndị mmadụ ihe a na-eme maka iselebreti valentine ma ịghọtago kọwalụ ha ihe e ji eselebreti ya na ọwụghọ love nke friendship hmm. and another thing a bịa n'ihe love a

ịghọtago ka ọ ghala ịbụzi ya ọ bụrụ na e merube e merube mmemme a tata mesie ya e merubesi mmemme a tata ayasịara ya ya vuo n'ọsọ tata ka ị ga-eji wee gosi ọzọ dịka ibe ya bụ agbanyeghị na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ndị e, ihe ọzọ m chọkwara ka gị bụ onye na-ege ntị bukwaziri n'obi ụfọdụ ndị mmadụ nwere ndị bịa bụ taata ka ha ga-eji wee nwee nso ga-eji bidokwezi esemokwu amami ụta nke anwa o nwekwa ndị bụ taata ka ha ga-eji bidokwezi esemokwu so na ihe mere nne mgbe ịma a na-ekwu okwu na e nwee ihe ndị Igbo na-ekwu sị na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ so na ọ ka mma na otu enugwere ka i wee nwaa nwee ike gbochi ihe ọbụla ga-eweta esemokwu ga-eweta n'ebe gị na mmadụ eh, nọ ịghọtago mmadụ na ibe ya nọ so gị bụ onye na-ege ntị o eh, ka ị were nwayọọ nwee ike gbanarị ya eh, mara na mm, ife nọ n'ikuku tata a na-eme ncheta ya na-akụnye na-eme ka ndị mmadụ soro nzọaka ahụ wee na-ebi ndụ fa bụ igosi ịfụnanya mkpa ọ dị na ị na-egosi mmadụ ibe gị ịfụnanya agbara ike nwee ike ọ bụrọ iwu na ọ ga-awụ onye obodo gị ịghọtago ọ bụrọ iwu na ọ ga-awụ nwanne gị ọ bụrọ iwu na ọ ga-abụ e, kedu ya e, na ọ ga-enwerịrị ka gị na onye a si wee relate ịghọtago tupu igosi ya ịfụnanya ma nke cheta na ihe anyị na-ekwu ịfụnanya anyị na-ekwukwa bụ agape love nya ịfụnanya nke na-akụrụ mmiri ịghọtago ọ bụrọ nke ị ga-abụ inye mmadụ ife eh, inye iwere aka nri nye ya iwere aka ekpe amamuchegodi ya nke ọ ga-abụ iwere aka nri nye mmadụ iwere aka ekpe chee ya aka eh, ka ị nara ngozi oke

Ọjọjọ ma nụ ya bụ ihe okoko ije love salịwa. ọ dị mma dịka egwu ahụ ị na-anụ n'okpuru onu m na-akụ na-ekwu maka ije love ije ịfụnanya bụ ihe nọ n'ikuku tata nke a bụ akọlọ smart william ọ kpọrọ nke ahụ ije love Hmm? ee eh, mana ọ bụkwa tata ọ dị mma ma tata bụrụ ụbọchị i ji ọ bụrụ tata nnọọ ka i ji wee fụta onye ị ga-anụ ọ magbukwara onwe ya kama na ihe ha na-ekwu n'ụtụtụ a bụ ka ị nwee ihe ibu n'obi mara ife a na-ecelebrate tata ịghọtago yes malụ ife a na-ecelebrate ọ bụrụ tata ka Chineke ji bupụtara gị onye ahụ ga-anụ gị dịka di gị ọ bụrụ onye ahụ ga-anụ gị dịka nwunye ọ bụ ife magbu onwe ọ bụrụ ụbọchị a e na-emerube mmemme icheta valentine ka i ji wee nụ di ịfụrụ na ọ magbu onwe mana ihe anyị na-ekwu bụ eh, gị wee gbazie mbọ fụ na ya bụ mmemme na ibu ihe i bu n'obi abụrọ nke ọzọ ịghọtago i bu n'obi abụrọ nke ọzọ kama ọ bụ na ị na-eme ya ịsa aka gị eh, onwere onye nwere sị aka ya na aka ya dịkwa ọsa eh, ịghọtago ịgba mbọ fụ na aka gị ị na-emie n'ịtụ egwu nke chineke yes ka e jiri wee chịkọọ ya na-emie n'ịtụ egwu nke chineke ị mago ebe m si abịa na-eme n'ịtụ egwu nke chineke agụ nke ọ bụrụ na o nwee ka i si wee nye mmadụ otu kalama ma o nwee ka i si wee chọrọ mmadụ wee sị mmadụ ọ kwa tata a na-emere mmemme oke eh, mama m mm, ịfụnanya nye ndị niile nọ ebe a nni n'afa m ịghọtago igosi ịfụnanya mara ndị fa bụ ọ dịkwa ya ịghọta anyị negodo anya na ịma na ife mara mma na nke ikpeazụ a rie nne so ọ bụkwala tata na ị nwere ike ijekwu ọ dị mkpa rie nne ebe ụmụaka ndị na-enwerọ nne na nna nọ ọ dị mkpa hmm? Hmm. ije ebe ahụ gosikwa fe ịfụnanya ịghọtago otu a ị nwere ike igosi ezinụlọ gị gosie ndị a nne fe na nna fa na-anọghazi gosikwazi fe ịfụnanya maka ha nwee ike makwala na fa nwere olileanya ịghọtago ehe na nne fe na nna fa nwụrụ na gị nwakwazi nwanne fe na ị ga-abụ ị bụ nne fe maọbụ na ị bụ nna fa Eh, nyekwazi ụmụaka ha olileanya ọ dị nnukwu mkpa rie nne ma ọ gakwazịa n'ụlọ ọgwụ ndị nke iji nwee ego ịgbapụta nsogbu fa eh, pelụ mpe dịka ego gị ga ọ bụrụzi adị na ijirọ ego ọ bụrụ ekpere i kpeere ndị anwa ịghọtago yes chineke nwere ike isi n'ọnụ gị wee mee gịnị wee nụ mkpu akwa fa wee napụta fa so ọtụtụ ife ka ị nwere ike iji tata na-emerube mmemme st valentine wee lụọ mm, ọ bụrọ sọsọ olili na ọṅụṅụ maka na ka ọ dị ugbua o nwego ọtụtụ ndị mm, eh, nọvụnụ ọtụtụ ndị anọgo n'ụlọ nkwali akụ already ịghọtago ụfọdụ bụ mgbede abalị ka ọ ga-akpọtụ so mana ife anyị na-ekwu n'ụtụtụ a bụ ọ bụ na ị na-emerube ihe ndị a niile ha ncha dịcha mma kama na ị na-eme na-eme na ịtụ egwu nke chineke bụrụ n'obi na ịfụnanya ka a na-egosi na ọ bụrọ nke ọzọ ama m na uche gị dị ya bụkwa na otu a ka anyị ga-agbada na nke e, tata e, otu a ka anyị ga-agbada na nke tata ọ fọdụ nkeji isii ugbu a e, ka ọ kụọ iri echeta na ọ kụọ elekere iri a ga-ewetara gị nchịkọta akụkọ ekene ndị niile kpọrọ anyị na nke tata ndị kpọrọ m na nke tata ndị nke gekwere ege daalụnụ eh? afa m bụ obike nwanna m bụ obike ichoku igbo niile n'osi ike na ogene 98.3 fm dịka jerije na-akwakọba iwetara gị nchịkọta akụkọ news updates apụkwana kemesianụ